ee igbo mụrụ nze mụọ ọzọ asịkwa m nke onye chi ya zelu amarọ m ka anyị esi wee sị onye ji aka ya gbuo onwe ya rest in peace o nwe ihe m wetalụ na-agba m anya mmiri na this handsome guy kịta ihe abụla ịkọ ife ihe abụrọ tom and jerry o mee n'enugwu ezike nsụka onye a bụ nwata katara ahụfụ nweta visa ọ dịka ọ fọli a day ije obodo oyibo mpa ya sị ya bịa ka a kpọli ya ka e je fortify ya ya ka a kaa ya arụ ka o jebe obodo ndị ọcha ị na-ege ntị ọ kwa ndị sị na fa ap na fa achọrọ tradition ndị white men na-achọ ka fa lụọ fa ọlụ ka fa jee n'obodo white men ndị abandon tradition ndị ọcha jizi tradition nke fa gbuo nwa fa kee ka e si waba kee ka a ya-esi bido kọba nwaanyị ukwu wa akpọlụ this boy luo na nke native doctor na-agwọlụ fa ọgwụ nke dibịa na-agwọlụ fa ọgwụ dibịa ị kaa obi nie nwa mmadụ n'anị for hour and na ị na-afortify ya onye anwa ka e si mee gị ya na-ekpekwanụ ekpere n'ụwa ka ị ghara ịdaba n'aka onye ilo maka ị ma ngwa m na that native doctor is enemy of progress ọ bụrụ na ọ bụla enemy of progress kee ka e si kpọrọ nwa mmadụ nie ya n'anị sị na ị na-achọ ka ị fortify ya ya o je obodo ndị ọcha ka o bulu ego bata ya ife ị na-akụziziri ya bụ crime ya eje obodo oyibo jee mee crime bata and some of those native doctor ndị unu tinyego na ụmụazị be anyị mkpochi n'obodo oyibo kakwa nkụ ndị unu mesi ife ka renji ị kpọta ya i tinye ya aka n'obi gbunye ya ihe n'arụ awa n'otu sị ya na o luo ala indonesia na ọ ya-ebu drug cross na a ma njide ya put call put call na thailand put na malaysia ụmụazị be anyị nọ na in maka all those things unu ji gwuo fa wayo ra ka aja kee ka ị ga-esi kpọlụ nwa m e need godu ị arrest that man e need ị arrest that native doctor e need ụdị ihe a ọ ka na-eme n'Enugu Ezike even asị m ka ihe government of Enugu kwu maka ihe a ebe a fụrụ nke anya onye makwanụ nke a na-afụla anya onye nweta visa ya ejebeli obodo oyibo why unu agwọla ọgwụ ka o nweta visa afụ ọ chi na-eme eze chukwu a weta visa afụ ya-echekwa ya o nwerọ onye ji ndụ ya n'aka e nie nwa mmadụ for hour and ka a bọpụtazie ya ọ bụrụ na the boy anwụrụgo mkpochie mmadụ n'anị ụdị ihe a ọ na-eme ndị Enugu ka m na-ajụ ọgwụ bụ ife akọ ọ larụ ụmụanị ọnị ya sị m na ịmalụ ụma gbuo nwa mmadụ ọ bụla ike efie maka ana m afụ ya online m sị mba na m na-everify m verify ya ee ọ bụrụ na eziokwu unu achọrọ tradishọn ndị ọcha unu achọrọ white man unu ewelezia tradishọn nke unu gbuzie nwa unu ka o wee jee n'obodo white man jee kpata ego ọ bụ na ị chọrọ ịjụ ekwensu ịjụ ọrụ ya niile ịjụ ekwensu ịjụ ọrụ ya jụọ itu ya niile ịjụ white man ịjụ ife ya niile ịjụ ife gbasara white man emetụna fon white man aka eyina akwa white man kwa emetụna kọmputa white man aka abana plane white man kwa were ụkwụ na-agala onwe gị nwekwa onye si ya mere tradishọn alike kwa m tradishọn mana ife nke a unu nwa na-eme ọ bụrọkwa ya o ma ndị a na oh that is not how to live life amụrụ m ogologo kwa dịrị ọnụ ụka mgbede asị m ife a ọ dịzi mma sị kpụlụ that native doctor nke onye chi ya zere